Мыри къыпхуищэхуа абы?
Мыр дыщэ хужь жыхуаӏэм хуэдэ. Мыр дыжьын, умыгугъэ, мыр дыщэ хужь жыхуаӏэм хуэдэ. Псыгъуэ цӏыкӏуу щытми пщӏэрэ, лъапӏэ дыдэ мыр.
Змыгъэщ сэ мыр дыщэ. Итӏанэ пщӏэрэ. Плъагъурэ мыр, мы ӏэлъын цӏыкӏур. Бриллиантщ абы исыр цӏыкӏу цӏыкӏуми тху, тху исщ нтӏэм. Зигъэфыщӏэрауэ зэщӏыкӏ абы моуэ зэ нэхумкӏэ къэгъазэт зэ. Йопщӏыпщӏыхь. Тхьэуэ, пщӏыпщӏи сымылъагъу. Дахэ дыдэщ, ауэ дахэ дыдэ, дауи, модэ ӏэлъын уигу иримыхьу. Ауэ бриллиантӏым абы исыр.

Сыт абы зэреджэр? Ара зар сщӏэж псыми бэ. Модэ пкъоушхуэ. Къоушхуэ. Яӏунтӏэ. Нтӏэ къысщӏа, къысщӏа.
Мыри ара къыпхуэзыщэхуа? Мыри. Хьэуэ, мыр сэ езым къэсщэхужа. А, ара.
Мыбы ещхьу ара?
Дыщӏыхьати, сыгушыӏуэ. Мо жэм цӏыкӏуи зэрыффосӏати, къефтыт, жери. Ауэ си жьэм къыщыдигъэкӏ. Жэм. Къефтыт а жэмыр, жиӏауэ. Мыри къызита?
Ӏейщ тхьэ, ӏейщ тхьэ, щӏалэфӏ дыдэм ар. Дыгъуэпшыхьи къакӏуэ, къекӏуэкӏ, мы сыт ӏэфӏыкӏэ торт къысхуищэхуащ, жыпӏат икӏи. Торт, итӏанэ, а тортым и гъусар бжесӏакъым. Сыт? Иджыпсту гъатхэпэ мазэщ, аращи, Япэ дыдэу къежьэ удзыр сыт хуэдэ. Ажэгъуэмэ подснежник.
Сыт хуэдэу балерина бзо бзэ ажэгъуэмэ дахэ къысхуихьа ажэгъуэмэ модэ зы фӏэкӏа мыхъужь цӏыкӏур.
Ар мэзым кӏуэуэ къищыпаӏым, къищэхуа.
Къищэхуауэ, фӏы дыдэщ тхьэ, фӏы дыдэ. Ажэгъуэмэ нэхъ мыхъумэ къыпхуищэхуэ.
Сэ моуэ ща, сыт абы зреджэр? Гуащэнабдзэ.

Плъагъум, къыӏутххэи сурэт уэзгъэлъэгъуати, пщӏэж. Уэзгъэлъагъуну тӏэ къызэрыт тыгъэхэр къызэритыр дауэду? Тыгъэхэри уэзгъэлъагъун иджыпсту сэ зэ умыпӏащӏэт. Зэи къыӏухьауи слъэгъуакъым. Мис, э, мис, уиӏэӏэ уэ ватсап? А. Мис! Мис, удз гъэгъар! Мис тортыр, мис ӏэлъыныр плъагъурэ, ар дыгъуэжьрэ къызэрысфригъэхьым. Мыр къыӏуилывахэм сурэт тепхыжауэ хьэмэ къысфридзыхыу аращ, къыбгурымыӏуэу ар жысӏэр. Алыхь! Хъэламбалам! Псом игъэкӏуэд уэ! Икъукӏэ тыгъэшхуэхэр къыпхуезу ар нэхъ тыгъэщ абы нэхърэ жыпӏэн моду къыпхурагъэмахуэ. Гулъытэм нэхъ тыгъэщ. Жэщ къэс, ауэ зы цӏыкӏукӏэ
Хьэ гулъытэншэу сыт? Гулъытэншэ лъэпкъ сищӏкъым нтӏэ. Хамэ, мы жэм цӏыкӏур.
Моуэ усэ хъууэ, мо телефонкӏэ кърамыгъэдзауэ, мы жэнцӏкӏуэм де тедгъэтыну. Моуэ псэм хэпщӏауэ щытращ абы нэхъамэ. Уи тхьэкӏум итӏым, уи тхьэкӏум ит мыгъуэм. Фӏэщыпсу. Цӏыхубзым тхьэкӏумэкӏэ фӏыуэ елъагъури уи деж пхыкӏащ Кӏуцэ. Нэхъ губзыгъафэу уэс Кӏуцэ уэ. Иджыри зыгуэркӏэ е торт къыпхуигъэхьым, е... Ӏэфӏыкӏэ гуэр кӏэнфет сыт къыпхуигъэхьым къызэджэ, кхъа моуэ деплъурэ шей дыдефэн. Хъунщ, дызэгурыӏуа узыншэу.